mɔgɔ caman bɛ yen u bɛ laturu ko kuma fɔ bɛɛ tɛ laturu dɔn bɛɛ tɛ laturu dɔn dɔn laturu masaw walahi laturu masa masabaw n'i y'a laturu masaw ta mali kɔnɔ yan walahi cayalenba a tɛ tɛmɛ mɔgɔ saba kan mali la laturu masa Sabu bɛɛ tɛ laturu dɔn caman bɛ yen n'u y'a dɔɔni kalan dɔrɔn boli ka t'u sigi i n'a fɔ u bɛ laturu dɔn ka sɔrɔ u t'a dɔn walahi an ka fɔ bɛɛ ɲɛna yanni ka laturu ka t'i sigi k'i bɛ laturu fɔ mɔgɔ ɲɛna a ɲini ka laturu ɲini i k'a dɔn ka laturu so ɲini k'u dɔn laturu sigi k'a ɲini k'a dɔn laturu yɛrɛ bɛ woloma cogo min na o ɲini k'o dɔn n'o tɛ bɛɛ tɛ laturu dɔn ni laturu den min filɛ nin ye ni laturu den a bɛ fɔ nin ma ko ɛnzan ni laturu den tɔgɔ ye ɛnzan de wa ni laturu den ka siri tigɛ ka bɔ i la k'a kɛ i n'a fɔ i bangena don min na ni laturuden i bɛ nin laturuden gosi ka ni gosinya ni laturuden sɛbɛn ka sarakatiw bɔ walahi hali ni diɲɛ mori bɛɛ bilar'i la n bɛ kali ala ka kuranɛ bonya na bilahi k'i sigi siri ani dabali diɲɛ mori bɛɛ bɛɛ ka jɛn k'i dabali u tɛ se i la fiyewu ni laturuden i mɔgɔ min bɛ yen i ka nin laturuden in sɛbɛn k'i ko n'a ye ni k'a sarakatiw bɔ walahi n y'a kali ala ka kuranɛ bonya na a mana kɛ e bɛ baara de la ko janfa de bɛ e kɔ a mana kɛ k'e bɛ papiye de la e bɛ papiye ko de la papiye ko dɛsɛlen don ka ɲɛ sɔrɔ a kɛra e bɛ jago de la jago dɛsɛlen don ka ɲɛ sɔrɔ a mana kɛ k'e donna diɲɛ baara o baara la a baara daminɛ ka di a laban man di a mana kɛ e mɔgɔ min bɛ yen to e bɛ wari la baara de la e mana wari dɔɔni sɔrɔ dɔrɔn a bɛɛ bɛ yɛrɛkɛ sani ka wari wɛrɛ sɔrɔ ka fara a kan dɔrɔn a bɛɛ bɛ yɛrɛkɛ hali n'i y'a wari muguba sɔrɔ a bɛɛ bɛ yɛrɛkɛ yɛrɛkɛ i tɛ taafan kelen dɔn a la a kɛra e bɛ muso dɔ nɔfɛ ko dɔ y'i dabali de n balimakɛ n balimamuso a kɛra n balimamuso fɛn o fɛn k'e bɛ furu de nɔfɛ ko e kan bɛ ko dɔ y'i dabali o mɛ ko dɔ y'i bon o mɛ a kɛra bana sugu o sugu ye bana jugu bana sidɔnbali a kɛra kunkolodimi gɛlɛn de b'i la jinɛ bana de b'i la tere kunnafɛn de b'i la sabu ni kunnafɛn bɛ mɔgɔ la i b'a sɔrɔ i mana don diɲɛ ko o ko la a daminɛ ka di a laban man di i mana sen don diɲɛ fɛn o fɛn na i b'a sɔrɔ a si ti ɲɛnabɔ mɔgɔ min bɛ yen i ka sogo de ka ca e bɛ to ka sogo jugu sogo jugu kɛ i bɛ sogo ji la i bɛ sogo sogo jugu camanba i bɛ sogo k'e ni mɔgɔ bɛ kɛlɛ la i bɛ sogo

i b'ale faga n'i y'a faga bakɔrɔ bilenman saba in a sarakati bɛ bɛn o de ma i b'i jija i bɛ laturuden baara ni o de ye n'i y'a laturuden baara ni bakɔrɔ saba in walahi a kɛra dabali jugu de b'i la kunnafɛn jugu de b'i la e mana don maa o maa kan bɛɛ b'a fɔ ko dabali b'i la e mana don ko o ko la k'o daminɛ ka d'a laban man di e mana don kɔnkuru kɔnkuru la a si ti ɲɛ o mɛ a kɛra k'e ma ka ko de e ko man di mɔgɔ ye a mana kɛ cogo e mana kɛ mɔgɔ o mɔgɔ ye k'a fɔ k'i mana don diɲɛ ko o ko la a ko bɛɛ bi tiɲɛ walahi a kɛra siri de b'i la dabali de b'i la a kɛra k'e mɔgɔw bɛ k'i janfa de sabu ni mɔgɔ bɛ yen n'i bɛ sogo ji ji la sabu jila sogo a suguya ka ca kɔrɔ caman b'a la fɛnɛ sabu bɛɛ tɛ jila sogo de kɔrɔ dɔn dɔw bɛ sogo ji ɲuman na dɔw bɛ sogo ji ji min bɛ n'a ɲɛ n'a ɲɛ ɲɛma ye ni mɔgɔ min bɛ sogo ji la ka caya i jija ni laturuden ka baara i tɔgɔ la walahi fo ala k'o siri wuli ka bɔ i kan a mana kɛ janfa fɛn fo ala ka wuli ka bɔ i kan a mana kɛ e bɛ musoko de la ko musoko tɛ ka ɲɛnabɔ walahi fo ala k'o siri n'o dabali wuli ka bɔ i kan ala k'a kunna n'a sɔrɔ kunnafɛn jugu de don walahi fo ala k'o kunnafɛn jugu wuli ka bɔ i kan a mana kɛ e ye muso de ye ko e ɲɛ bɔlen don cɛ dɔ fɛ cɛ bɛ k'i nɛgɛn a bɛ k'i kunkolo ɲagami a tɛ ka sɔn k'i furu i jija i ka laturuden nin ka baara ni nin baarala i tɔgɔ la mɛ ka ala ka bonya bonyana f'a cɛ k'i furu sabu mori furumanu cayalen don mori banu cayalen don mori kalabanci cayalen don mori jɛnɛyakɛlaw cayalen don mori kalabanci mori dangaden kunanko cayalen don mori o mori bɛ yen k'u bɛ k'u sigi ka mɔgɔw tɔrɔ bi k'u ka wari minɛ u la k'a dun i k'a dɔn k'a fɔ k'a jurumu falɛri kelen don i n'a fɔ i n'i ba bɛ jɛ alikaba kɔnɔ siɲɛ bi wolonwula ni wolonwula o de k'a fili dangadenw a ka na baara kɛ tiɲɛ na bilahi n'aw sara bɛ don jahanama kɔnɔ a k'a dɔn k'a fɔ ko diɲɛ bɛ ka aw mori de nɛgɛn mɛ kali ala ka kuranɛ bonya na mori n'a ma baara kɛ tiɲɛ kan n'aw sara bɛ don jahanama kɔnɔ i k'a dɔn k'a fɔ ko ni laturuden min filɛ nin ye mɛ kali ala la ni laturuden yanni baara diɲɛ hami o hami na a kɛra siri de b'i la dabali de b'i la kunnafɛn de bɛ e la i jija ni laturuden baarala i tɔgɔ la k'a sarakati bɔ ale sarakati ye bakɔrɔ bilenman saba de mɛ kali ala ka kuranɛ bonya na n'a baarala i tɔgɔ la k'a sarakati bɔ walahi i k'i sigi ka ala jɔyɔrɔ a la a balimakɛ wala aw denkɛ n'o ye abubakari sidiki ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen dan tɛ foli min na minnu b'a la ka kɛ kɔmantɛri minnu bɛ ka abɔne

siddiq abubakar siddiq an n'a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ inshallah ni ala sɔnna a ma ni ala mɔgɔ min da kunnadiya ani dundala k'o tigi bi ti sa faantanya na abada mɛ o tigi malolen tɛ sa abada an b'a ɲini ala fɛ o tigi k'an wele an ka laturuden baara a ye o de kama an de y'o fɔ bɛɛ ɲɛna n balimakɛ n balimamuso walahi a mana kɛ diɲɛ hami jugu bɛ e la bana jugu de b'i la mɛ a kɛra dɔ y'i janfa de mɛ a kɛra i bɛ sugo sugo jugubaw sabu ni kunnafɛn bɛ mɔgɔ dɔw la i b'a sɔrɔ ka sugo sugo jugubaw u bɛ sugo muso la ko n'olu ka jɛ ɲɔgɔn fɛ komi n'a kɛra muso de ye o bɛ sugo cɛ la o ni cɛ fara si ɲɔgɔn fɛ se ɲɔgɔn ma walahi nin bɛɛ kun ye ka baara ye ni nin laturuden bɔra tuma la mɛ kali ala ka kuranɛ bonya na kuranɛ min ka bon n ka kali ma walahi i k'i sigi ka ala jɔyɔrɔ la k'a fɔ bɛɛ ɲɛna a laturuden bɛ baara de bakɔrɔ bakɔrɔ saba o de bɛ faga k'a saraka i tɔgɔ la i bɛ sɔrɔ ka laturuden baara sabu laturu ye fɛn min ye bida tɛ ni mɔgɔ min y'a kɛ bida ye a bɛ kɛ bida ye i bolo sabu n'i y'a sɔn a bɛ kɛ bida de a sarakati de bɛ bɔ n'i y'a sarakati bɔ ni ala kira ka jɛ mɛ kali ala ka kuranɛ bonya na walahi i k'i sigi ka ala ka kabakoya la aw balimakɛ fana aw denkɛ n'o ye sidiki ye ka bɔ mali la bamakɔ commune trois n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen dan tɛ foli min na asalamu alekum warahmatulahi taala wa barakatu